president mayi catherine gotani hara landirani ulemu wanu madirectors nonse a NEC amene mwasankhidwa kumene mulandire ulemu wanu ma regional chairman nonse 6 komanso ma regional chairlady ma regional directors a youth mulandire ulemu wanu mwapadera inu a convention chair landirani ulemu wanu bwana ndikudziwa kuti tsiku lomaliza convention yathu ndi lero ndipo ma delegates okondedwa ali ukuwa ochuluka akuyenera kumabwerera ku nyumba lero mundilole kuti ndingoti maulemu onse akhale malo mwake ambuye akudalitseni nonse ntchito yanga masana ano ndiyoti ndiwerenge ma resolution amene tachita kuno ku convention koma ndisanatero bwana mundilole malo mwa anzanga amene asankhidwa ndi eni ake a chipaniwa Anatero a Gumba kuti akuti mwini chipani tikonze momveka bwino eni ake a chipani ndi ma delegates ali ukuwa. Bwana ifeyo mwapadera timati tithokoze kuti Ambuye anawatsogolera anthu amenewa ndipo ife tikutchedwa adindo chifukwa cha iwowo kutengapo gawo. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Chachiwiri, bwana, mwachangu ndimafuna tivomereze tonse pamodzi kunena kuti mpikisano wathu unali wamkatikati mwa nyumba, a family affair. Mwa ichi palibe udani wina uliwonse ndi munthu wina aliyense amene timapikisana naye, ndipo tifuna tikulonjezeni Your Excellency kuti ife ngati adindo tigwira ntchito ndi munthu wina aliyense ngakhale timadziwa kuti awo akusapota uyo awo akusapota uyo izi zinali za pabanja kuyambira lero tikamatuluka muno bwana ndife ana a banja limodzi palibenso kusiyana Mwa ichi titengerepo mwayi, abwana, kuwapempha ena onse amene timapikisana pa mipando yosiyanasiyana kuti tiyeni tizindikire kuti gawo lalikulu ndi kulimbikitsa chipani komanso kuti wina aliyense wa ife ali ndi udindo olimbikitsa chipani ndipo malo ake alipo aakulu komanso ambiri m'chipanimu. Mwa ichi bwerani nonse tigwire ntchito. Pomaliza. Ndisanawerenge ma resolution ndifuna ndipemphe kwa ife tonse amene tikusangalala tiyeni tisangalale molemekeza wanzathu tisasangalale mowanyoza kapena kuti mwanyogodola monga ndanena kale kuti mkumanowu ndi wapabanja kupikisana kwathu nkwapabanja tikuchita malingana ndi constitution ya Malawi Congress Party Your Excellency Zolemba zogwirizana zathu zili m'Chizungu komanso n'zotalikirapo koma ndazipanga summarize. Poyamba mkumano wathu unakumana ndi mawu amene mu Chizungu tikuti rebuilding the Malawi nation, kukonzanso Malawi wathu wokomayu. Ndipo a President nthumwi zimene zinakumana kuno zonse kuchokera maboma onse 42 komanso ma region onse 6 ndi nthumwi zokwana 1456 mwatsoka president mmodzi mwa nthumwi imeneyi watisiya dzulo a khansala a Kasungu amene tonse tinayima kupereka ulemu ku mzimu wawo ndipo tipitiriza kuwapempherera komanso kupempherera banja lawo a president kukumana kwathu kunatsegulidwa ndi a convention chair Honourable bambo Kezzie Msukwa omwenso ali mkhalapampando wa chipani cha malawi congress party kuja ku north north atatha Honourable Kezzie Msukwa anakupemphani inu ngati president wa chipani cha Malawi Congress Party kuti mutsegule convention ya 2024. Bwana president, munatsegula ndi mawu achilimbikitso, mawu omanga chipani, mawu otipatsa ife tonse kulimbika mtima ndi kutiyanjanitsa Ngati ana a banja limodzi, munatipempha kuti tikhale anthu oyanjana komanso munatipempha kuti tizindikire kuti nkhondo yeniyeni ikubwera kutsogoloku mu chaka cha 2025. Kuchoka pamenepa a President, kunachitika masankho amene masanawa a Malawi Electoral Commission analengeza zotsatira zake kumapeto kwake a president kwachitika zogwirizana izi mkatikati mwa zokambirana zathu choyamba nthumwi zonse zimene zabwera ku msonkhano uno wa chipani chapamwamba cholimba cha Malawi Congress Party zagwirizana kuti zapereka support kwa inu a president your excellency dr lazarus McCarthy chakwera komanso chipani cha malawi congress party nthawi zonse pamene akutumikira ntchito yawo chachiwiri nthumwi izi zagwirizana kuti zikachoka pano zibwerera kumudzi ndi kulimbika mtima kukagwira ntchito mosaona kuti kwada kapena kuli dzuwa koma kuwalimbikitsa chipani kuti chikhale champhamvu komanso kuti chipani chizipambana chizigonjetsa adani wathu mundale chachitatu nthumwizi your excellency zagwirizana ndi kukupemphani inuyo kuti inu a president mutsogolere ntchito yokwaniritsa maudindo ena amene sitinakwanitse kuwasankha kuno mothandizidwa ndi ma regional chairman komanso atsogoleri a NEC nthumwizi zagwirizana kuti ntchito imeneyi igwirike motsogozedwa ndi inu pasanafike pa 31 august chaka chino cha 2024 ndipo kugwirizana kwa nkhani imeneyi kunagwera kwambiri pa gawo lokuti chipani cha Malawi Congress Party ngati chipani chimene chili cha fuko, chipani chimene sichili cha banja kapena nyumba imodzi, chiyang'ane mbali zonse za chipani, kumpoto, pakati, kumwera, kumawa ngakhalenso kumadzulo kuti chipani chathu chikhale cholimba. Mfundo ina Mukugwirizana kwathu, Your Excellency, tinagwirizana kuti tionenso kuti pakhale kupezeka pakati pa amayi ndi abambo mu chipani maudindo onse. Komanso kunakambiridwa kuti tionetse kunena kuti zigawo zonse za chipembedzo zitengepo gawo. Pamapeto penipeni pa nkhani imeneyi tinagwirizana kunena kuti tionetsetse kuti chipani cha Malawi Congress Party chikhale ndi nkhope yabwino ku dziko poonetsetsa kuti mbali ina iliyonse ya dziko ikutengapo gawo. A President, mfundo yomaliza pa mfundo za mgwirizano wathu ndiyo kuwapempha ndi kuwalamulira a Director of Recruitment kuti makomo a chipani atseguke Ena onse ofuna kubwera kudzalowa mchipani abwere. Ena onse amene adatuluka chipani koma akumva kukoma ndi utsogoleri wa Dr Lazarus Mccarthy Chakwera khomo ndilotseguka. Mwa ichi a Director a Recruitment ndi ku ofesi kwawo atsogolere ntchito imeneyi. Bwana President, awa ndi ma main resolution amene takambilana ndi kumanga mu msonkhano uno wa convention 2024. Mwapadera, atsogoleri anu anakumana ndikukambilana kuti mgwirizano mchipani upitilire ndipo tiulimbikitse. Ngati ana a banja limodzi, pasakhale kusankhana kapena kuyambana. Mwa ichi, mfundo zingapo Zolimbikitsa Chiyanjano. Mfundo imodzi yaikulu ndi yonena kuti monga mmene achitira azimayi kuti alibe gulu limene amalitsata koma kuti amalemekeza chipani, kuyimba nyimbo, kuvina, kusangalala molemekeza wina aliyense mchipani, nafenso atsogoleri amchipanimu kuyambira ine, Secretary General, ngakhale wina aliyense. achinyamata amene amatilondalonda m'magulu, zimenezo zithe, tonse tikhale ana a banja limodzi. Mawu omveka bwino ndi onena kuti pasakhalenso personal bodyguard kwa a Chimwendo kapena wina aliyense mchipanimu. Tonse tiyanjane ngati ana a banja limodzi. Izi bwana zilimbikitsa kuti pasakhale awo kuyambana awo kuyambana. Tili ndi ntchito yayikulu kutsogoloko. Nyumbayi ikuyenera kukhala yoyanjana yopita mchitsogolo. Pomaliza penipeni, nyumba ino bwana ndiyokondwa ndi yosangalala ndi yothokoza kuti mwavomera kuti mutiyimirenso 2025 ndipo ndifuna ndifunse nthumwi zonse kuti ziyimirire kuonetsa kukondwa ndi kusangalala kuti Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi amene atinyamulire mbendera yathu ya 2025. Bwana President, ifeyo takonzeka kugwira ntchito, ifeyo takonzeka kupangani support ndipo tigwira ntchito molimbika mwaumodzi ngati nyerere. Ntchito iyi sagwira munthu mmodzi bwana ndikutsimikizireni kuti kuchokera ku ofesi ya ine ngati secretary general ndidzichepetsa kugwira ntchito ndi ma regional chairman, ma regional chairlady, ma directors a youth, ma district chairman onse, ma district chairlady onse, ma ofesi onse achinyamata. Tikhala ndi chipani chopambana komanso cholimbika ntchito. bwana siyipezekapo ofesi imodzi yofowoka tikamachoka pano tigwira ntchito ndipo kuli adaniko hadziwe ena amaona ngati tiyambana facha convention ife sitiyambana facha convention kuchoka pano tiyenda limodzi ngati ana achipani chama la congress party kaya tinayankhulana zotani tiyeni tikhululukirane adani athu mulibe muno Ku ndale adani athu ali kunjako, tiyeni tigwirane manja tiwine, tipambane, chipani chathu chikhale cholimba. Pomaliza, Your Excellency the President, mwapadera nthumwi zinandituma kuti ndikuthokozeni. Boma lanu lakumana ndi mavuto ochuluka. Koma nthumwi zinati ngati pali pulezidenti olimbika anayamba kunena ndi achigawo chonse chakumwera akuti nthawi ya cyclone Fred akuti mumayenda wapansi kuyendera maboma onse akumwera akuti inu simunasankhe nthumwi zinati ndikuthokozeni mwapaderadera mwapaderadera. Mwapaderadera President, nthumwi zinati ndithokoze chitukuko chopambana chimene mukupanga dziko lonse la Malawi. Bwana, mbuyomo mumakambidwa za ma mega farm, lero ma mega farm ali paliponse. Kuthana ndi njala ndi kumeneko, kukweza dziko la Malawi ndi kumeneko. Nthumwi zinandituma kuti ndithokoze mukumanga misewu ya thala yapamwamba dziko lonse la Malawi. Bwana, paliponse pakumangidwa msewu kuchokera ku Karonga mpaka na ku Nsanje, komanso mwadzutsa njanji. Nthumwi zinati ndikuthokozeni mwapaderadera, Your Excellency. Mwapadera nthumwi zinati ndithokoze infrastructure development kandi nyumba za polisi zamera paliponse Tawuni zathu zikusintha m'maboma ang'onoang'ono komanso mizinda. Mwachidule, bwana, mwalinyamula dziko, mwamanga maziko. Tsopano zipatso zayamba kuoneka. Adani ayamba kusirira. Ndipo ndikuuzeni, bwana, anthu ambiri ayamba kubweranso ku chipani cha Malawi Congress Party chifukwa cha utsogoleri wanu. Your Excellency, A Ngwazi adamanga dziko lino mu zaka 31. Tikamati maziko apamwamba, a Ngwazi adapatsidwa ntchitoyi mu zaka 31. Ife tikamakupemphani nkumakukakamirani kuti mulamulirenso, sikuti ndife anthu odzikonda, koma maziko mwayalawa tifuna ku 2025 mpakana 2030 mumalize zimene mwayambazi, Your Excellency. Mwapadera, Nthumwi zinati ndiwathokoze a First Lady. A First Lady athu akumayenda m'maboma, mzipatala kulimbikitsa atsikana. Zimenezi mayi, nthumwi zinati ndithokoze. Nde akuti mwapala moto, aliyense akukufunani muyende dziko lonse. Ndipo azimayi ali ready kupatsani support. Bwana President, mkatikati mwa zoyankha zanu pa funso lina limene linabwera munadzipereka kuti tidzakhala ndi policy conference. Anthu akuthokoza ndipo nthawi ikakhazikitsa bwino bwana tidzalengeza kuti policy conference ija ichitika potolopo ndipo munanena kuti muyenetsetsa kangachepe mukapeze kuti zinthu zizitheke ife tanyadira conference iyi njopambana olo titafunsa anthuwa kuti agone avomera kuti agonenso eti ndikunama ngati tambeni manja president tambeni manja president mwatisamala your excellency Zonsezi zachitika ndi support yanu. You are indeed a true and a good leader. Mulungu azikudalitsani. Pomaliza tonse tikabwerera tipereka report kwa inu kuti aliyense wayenda bwino. Ndipo tipemphererana wina ndi nzache. Koma anzanga nonse conference yapamwamba iyi malizatsi ake asakhale kukakhala pansi. Nthawi yogwira ntchito yakwana. Aliyense wa ife agwire ntchito molimbika. Pasapezeke mlesi pakati pathu. Pasapezeke mlesi pakati pathu. Aliyense agwire ntchito molimbika. Ndipo mu umodzi muli mphamvu. Mu chiyanjano muli mphamvu. Patsogolo ndi Dr Lazarus McCarthy Chakwera. Patsogolo ndi tonse. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri.